Komabe tiyesetsa. Ulemu, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President athu okondedwa. Ulemu, Professor Gertrude Mutharika, mayi athu okondedwa, timakunyadirani kwambiri. Ma Vice President onse muli pano, a Secretary General athu, akuluakulu onse a NGC, maulemu akhale mchimake, azimayi anzanga m'ma region umu, southern central eastern komanso kuno eni ake mayi mwanyongo ndi timu yanu ulemu wanu amayi onse ma governors ma, ma, ma, ma chair lady ulemu wanu inenso ndayima pano andipatsa 2 minutes mawu oyamba ndimafuna ndikuthokozeni a president chifukwa chopatula nthawi yanu kubwera kudzapatsa anthu moni kuno kumpoto ine mwana wanu wiki yatha ndinali mmudzimu kuyendayenda kucheza ndi amayi anzanga koma apresident dziko lonse makamaka kuno kumpoto kuyambira ku Chitipa Rumphi Mzimba Nkhata Bay anthu akufunani ndipo anthu akukondani nkhani imene ili pano imene ikutipsinja kwambiri ife amayi Tikamanena kuti pakhomo, timanena pakhomo pamene pali chakudya. Tikamanena pakhomo, timanena pakhomo pamene tikukwanitsa kutumiza mwana kusukulu. Tikamanena pakhomo, timanena khomo limene tikuti tikadwala kupita kuchipatala tikapeza mankhwala. Boma la a Chakwera lalephera zimenezi. Latilephera ife amayi. Lalephera ana athu. Lalephera azimuna athu. Lalephera makalamba athu okalamba amene akuvutika kusowa chakudya m'midzimu. Dpp woye! Boma la Malawi Congress Party likutipanga ife amayi kukhala moyo wophinjika kwambiri moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikapita kuchipatala mankhwala kulibe. Si mankhwala okha, komanso m'chipatalamo chakudya chimene patient amapatsidwa chakudyanso mulibe m'chipatalamo. Tikapita ku ma business a President. pomwepa apa patsidya apa pali msika zaka zambuyomu unali msika wovuta kwambiri umene amayi timapanga ma business timaoda zitenje nsapato kugulitsa lero ndayenda mmenemu muli chete kuchita kusowa business nde ndimafunsa kuti amayi anzanga zikukhala bwanji akuti kapitolo tu ife yaduka kwacha ikungogwa tikati tikasinthe ndi dollar sizikutheka tasauka ma business athu asauka talandidwa katundu mmanyumbamu tinatenga ngongole adadi pamene mukubwerera pa mpando chaka cha mawa September tidzutseni tifuna amayi tibwererenso tidzutse ma business athu amene timapanga aja a president ife amayi sitikunena kuti boma loti lidzitipatsa ma 2000 kwa chaulere ifeyo amayi tili ndi kuthekera kusamala mabanja athu ngati titapatsidwa mphamvu ifeyo a president Tikupempha mma program anu, manifesto anu olimbikitsa amayi, mutilimbikitse amayi ku chuma chifukwa banja limene lili ndi mzimayi amene ali ndi thandizo, banja limenelo limakhala lotukuka. Mdziko muno muli njala yazaoneni. Amene tikuvutika kwambiri ndife amayi ndi ana. Azibambo athuwa pakhomo amakhalapo chifukwa choti pali chakudya. Onena ananena kuti mamuna mpachani? pamimba. Azibambo akutithawa m'makomomu chifukwa chani? Zinthu sizikuyenda mu dziko muno. Anthu akudya kalongonda, akudya chitedze. Ndayenda ine m'midzimu kukaona president kukhetsa misozi. Chitedze ndi chinthu chonena kuti palibe amene amalota mu dziko lino la Malawi kuti chitedze chingazaikidwe m'mbale munthu nkudya ndi ana. Zinthu sizikuyenda, Your Excellency. Komanso a president athu ndifuna ndilimbikitse ku nkhani ya maphunziro. Anzathu akuno kumpoto amakonda maphunziro koma kunoko lero lino atsikana ambiri mukuwaona apa akulephera kupita ku sukulu chifukwa chani? Umphawi uli khomo lililonse. Umphawi wazaoneni wosowa kholo kuti lipeze ndalama yolipirira mwana ku sukulu. Ana ambiri akusiya sukulu panjira. Tikakhala ife atsikana ndiye kuti basitu zasokonekera pamenepo. A President pamene mukutenga boma, pamene m'manifesto mwanu muli mfundo zolimbikitsa maphunziro, athandizeni anzathu kuno kuti alimbikitsike kuchuma akwanitse kuphunzitsa ana awo. Muli ndi mapulogalamu ambiri a President olimbikitsa mabanja athu, ife amayi ndi ana athu kuti tichite bwino maphunziro, moyo wathanzi komanso ndi zina zonse zotiyenereza kuti Malawi akhale dziko lokoma kukhalako. Mawu omaliza apresident ku parliament aphungu anu ali apawo tinayima kulifunsa boma boma lolepherali kuti kodi chakudya mdziko muno chilimo chochuluka bwanji apresident mdziko muno mulibe chakudya nduna inayima ndikunamiza dziko kuti kuli chakudya Koma amene afuna kutsutsana nane apite ku nkhokwe za boma. Simukapeza chimanga. Kulibe. M'dziko muno tilibe chiyembekezo. Sitikudziwa kuti tikhala bwanji. Njala ili mu zigawo zonse zinayi a Pulezidenti. Zinthu sizili bwino. Mulungu atichitire chifundo. A Pulezidenti, nkhani yachiwiri itatuluka lipoti ya ndege, Your Excellency, A leader of opposition ali apo ndi ife ana anu tinayima kuti report ija ibwere m'parliament chifukwa choti m'parliament muli aphungu 193 amene akuyimirira dziko lonse ndipo anthu awa amatituma ife kuti tikawayankhulire koma boma linabloka chilichonse kuti report isabwere m'nyumba tisafunse mafunso Zambiri zimene ayankhula pano a Mzomera Ngwira, regional governor, kunena kuti a Malawi ali ndi mafunso opanda mayankho. Lipoti yabwera ikuoneredwa ku social media, aphungu anu ali apawa sanathe kuipanga discuss. A president tifuna tikuuzeni kwa ife a Malawi lipoti ya ndege sinatuluke. A Malawi tidikilire pa September chaka cha mawa lipoti ya ndege ikatuluke tikadziwe zoonadi. Komanso pomaliza Ndifuna ndichenjeze boma la Malawi mc la Malawi Congress Party kunena kuti nthawi yoopseza anthu a dpp yatha. Mzimayi ali apa director wa amayi kumwera akulandira ziopsezo kufuna kummanga chifukwa choti akudzudzula kulilira amalawi amene akufa ndi njala. Azimayi akuyenda moyo wa mantha akuopsezedwa kuti timangidwa. Ndiye ndifuna ndikuuzeni kumene muliko a Kongeresi sitikukuopani. Sitikukuopani azimayi ake si ife ifeyo tamanga chitenje pambali ndipo tithamangisana nanu ndipo tikulondolani ndipo simubera. Dpp woye! Chilimbikiso a president ndifuna ndikulimbikiseni mukumaona kuti awiri atatu agulidwa aja adyera aja apita kuzipani zina Ana a Israeli mene amachoka mu dziko la ukapolo kupita dziko la mapangano, kunali ana ena osamva, ana opepera amene anafera m'njira chifukwa cha dyera. Njoka zimaluma anzawo nkumadziwa kuti chipulumutso chili pa, pa, pa, pa ndodo iyo ya mkuwa, koma osamva anathera kuti munjira. amene akupita kumene kuja kumakadya ndikumati tatuluka chipani aja atatu anayi atuluka aja your excellency musagwedezeke muli ndi massive support pa ground muli ndi unyinji wa anthu bwana inu bwana simungasowe tulo chifukwa cha Grezelder Jeffrey anthu osokoneza chipani Simungasowe tulo chifukwa cha Mtenje. Simungasowe tulo chifukwa cha anthu amene atengeka ndi K2. Ife tili pano bwana kupatsani support. Chimene tikufuna ndi choti mukonze dziko. Chimene sitikufuna si ndalama zogulidwa. Chimene sitikufuna si ndalama zaulerezo. Tikufuna dziko labwino. Aliyense azipanga zache. Mmawa akaphika mandasi, madzulo azikwanitsa kugula ufa ndi ndiwo. Mmawa akayala kaunjika, madzulo azikwanitsa kugula mchere ndi sopo. Mmawa akayala ufa, madzulo azikwanitsa kukalipirira mwana sukulu. Dpp woye! Zikomo, zikomo. Zaulere kupatsa chitonzo. Sitikufuna ma 2000 aulere. Tikufuna dziko loyenda mkaka ndi uchi, limene amayi atha kukondwera ndi ana awo ndi amuna awo, limene mabanja athu akhale osangalala. Nthawi yotiopseza kulibe tigwira ntchito ndipo kubera sabera bwana tili nanu simuli nokha dpp woyee!